Haleluya. Nthawi ya mawu ndi nthawi yoti ukazindikire chimene chingakupitise patsogolo, chimene chingapitise patsogolo moyo wako. nthawi ya mawu ndi nthawi ya mavumbuluso akuti anthu anga akuonongeka chifukwa chosaziwa uli munomo kuti ukazindikire china chake uli munomo kuti ukakhale ndi vumbuluso lina lake lokhuzana ndi moyo wako ndiwe odala ngati ukupezeka muno kuti ukazindikire china chake chomwe chingakapitise patsogolo moyo wako

yohane chapter 9 verse ya 2 ndikuwerenga ophunzira ake adamufunsa kuti aphunzitsi kodi adachimwa ndani kuti munthu ameneyo abadwe wakhungu? Adachimwa ndi iyeyu kapena makolo ake? Yesu adati, sikuti iye adachimwa kapena makolo ake ayi. koma adabadwa wakhungu kuti mulungu aonese ntchito zake mwa iye haleluya iyi inali nthawi imene ambuye yesu anachilisa munthu wakhungu woti samaona samapenya ndiye akuti munthu uja atapempheredwa atayamba kuona ophunzira a ambuye yesu anafunsa funso akuti mbuye wathu tatiuzani kuti munthu ameneyo abadwe wakhungu kodi anachimwa ndi ndani ndi iyeyu kapena makolo ake ndipo ambuye yesu anayankha sikuti ndi iyeyo anachimwa kapena makolo ake koma zimenezi zinachitika kuti mphamvu ya mulungu ikaonekere kodi atate amayiwa kuti asapeze mwana chilowereni m'banjamo vuto ndi chani anachimwa ndi amayiwa kapena mwamuna wawo pa banja ili kuti ana azingovuta chonchi vuto ndi makolo kapena anawa bizinesi pa banja ili kuti izivuta choncho vuto ndi opanga bizinesi iyu kapena malo amene akupangira bizinesi ambuye yesu akuti aa amayiwa alibe vuto malo opangira bizinesiwa alibe vuto abambowa alibenso vuto koma zimenezi zikuchitika kuti mphamvu ya mulungu ikaonekere kuti mulungu aliko amachirisa mulungu aliko amapereka mwana mulungu aliko amasintha bizinesi mulungu aliko amasintha ntchito za anthu amapereka promotion nthawi zambiri mavuto akamabwera tikamayenda moyo wa mavuto timayamba kusinkhasinkha kuti kodi vuto limeneli wabweresa ndi ndani mwina vuto limeneli ndi abambo mwina vuto limeneli ndi amayiwa mwina vuto limeneli ndi msikanayu mwina vuto limeneli ndi anebawa mulungu akuti aa nkhani si vuto iyayi tisayang'ane pa vuto koma tiyang'ane kuseli kwa vutolo ndi kumene kuli china chake chabisala tisamangoti msikana uyu akuvuta kwambiri tisamangoti abambo awawa uhule kwambiri kodi chimene chikubweretsa uhule chija ndi chani akuti kuseri kwa vuto kuli china chake chimene ifeyo timasemphana nacho tikapanga focus chimenecho tizaziwa kapewedwe ka zinthu akuti timayang'ana malo olakwika timayang'ana vuto malo moti tiyang'ane chimene chitani chikubweretsa vuto lija malo moti tiyang'ane chimene chikupangisa kuti vuto lija lizichitika akuti kwa iwo amene amamuopa mulungu kwa iwo amene adalira mulungu kwa iwo amene adikira kwa mulungu akuti china chilichonse chimachitika ndi cholinga akuti ameneyu anabadwa osaona ndi cholinga kuti mulungu azaonese mphamvu yake kuti ndiliko ndimachilisa ndiliko ndimamasula ndiliko ndimapereka ntchito akuti osadandaula kodi chifukwa chani sindi pa ntchito chifukwa chani ndikusowa bizinesi chifukwa chani banja lili kuvuta akuti nthawi zina mulungu amazilolera dala zinthu zimenezo kuti zikachitike ndi cholinga choti mphamvu yake ikaonekere pa moyo wako tukamba zoti tisayang'ane kwambiri pa vuto koma tiyang'ane kuseri kwa vuto limenelo chifukwa chani bizinesi sikuyenda chifukwa chani ku ntchito akutida nthawi zina mulungu azapangira dala kuti ku ntchito usapeze mtendere ku ntchito azikuda chimene mulungu akufuna akufuna kuti akusinthe akuchose pamene uli upite malo amene akakulemekeze ndeno kodi uchosesedwapo bwanji kapena uchokapo bwanji akuti amabweresa dala timavuto kuti weyo ukhale ndi mtima osafunaponso pamalo pamenepopo upite malo ena ndiye kuti mulungu akukufunira zabwino malo ena afuna kuti pamene ulipo uchokepo kodi vuto limene iweyo ulimo kodi chifukwa chani uli ndi vuto limenelo akuti pa vuto lina lililonse kuseri kwake kuli china chake chabwino chimene mulungu afuna kuti ukatani ukaphunzirepo kodi ndi vuto lanji limene ukumana nalo ndi vuto lanji limene likusausa tikawerenga mawu akuti yosefe joseph akuti ma brothers ake amamuda mpakana anafika pa point yoti akatani akamugulise ndipo anamugulisa osaziwa kuti kumene akumugulisa ndi kumene mulungu anamukonzera kuti kumeneko akakhale prime minister kumeneko akakhale leader ukhoza kukhala ndi loto koma ineyo ndifuna bizinesi koma ineyo ndifuna ntchito yapamwamba sukuziwa kuti kodi bizinesiyo kaya ntchitoyo mulungu akuyikira kutiko akuti nthawi zina azapangisira dala kuti anthu azikuda adzapangisira dala kuti anthu asamakukonde ndi cholinga choti iweyo malo amenewo usunthe akuchosepo akupitise malo amene mulungu akufuna kuti ukatani ukapezekeko haleluya mavuto akamabwera akuti choyamba tikuyenera kuti tizifunse ambuye pa vuto limene ineyo ndikumana nalo kodi mufuna kuti ndikaphunzirepo chani akuti mu vuto lina lililonse zifunse ambuye pa vutoli chilipo china chake mufuna kuti ndiphunzire kodi ndi chani ndipo mulungu akuululira kuti amayi inu kusowa mwanako ndikufuna kuti muziwe kuti mwana ndimapereka ndine abambo kusowa kwa ntchitoku ndikufuna kuti muphunzirepo kuti ntchito ili ndi ineyo ndimafuna kuti muphunzirepo kaye izizi kuti sungapeze kaye ntchito usanatetezere ntchitoyo akuti choyamba uphunzire kaye kuteteza mdaliso wa mulungu ukaphunzira kenaka ndikupasa ntchito ndiye kuti kusowa kwa ntchito kuja mulungu akuchitira dala afuna kuti uphunzire kaye china chake kodi ndi chani chimene tikuyendamo tikudusamo akuti uchiunikire usangoona vuto loyayi uone kuseri kwake kodi vuto limeneli likutanthauza chani haleluya

chifukwa cha zazikulu kwambiri zimene Ambuye adandiululira, Mulungu adandipasa cholasa ngati minga mthupi. Uyu anali Paulo akuti Mulungu mwa ine ayika mavumbuluso akuluakulu ndi mavumbuluso amenewa mwina bwezi ndikumazikonda kwambiri ah ineyo ndimatha ineyo ndikuziwa zambiri ineyo ndimaziwa china chilichonse akuti chifukwa cha mavumbuluso amene ndili nawo akuti mulungu ananditeteza kuti ndisamazikonde potani akuti anayika minga pathupi panga anayika chobaya pathupi panga kuti chinditeteze mukuzikonda ndisamazikonde ayi akuti nthawi zina mulungu azapangira dala kubweretsa kavuto kenakake pa moyo wako cholinga akukuteteza kuti usakhale moyo ozikonda enafe kungokhala mwina ndi ntchito ina yake ndiye kuti mwina ena ake satani sagona ayi ndiye mulungu akhoza kuchosapo chinthu chija ndi cholinga choti tikakhale moyo osamala kapena tikakhale moyo oteteza anzathu mwina akhoza kutipasa ndithu ntchito yabwino koma kena kake kuperewesapo osatipasa ayi akufuna chani ndikampasa zonse munthu ameneyo mwina ayamba kuzitukumula nde akuti kwa paulo anamulola satana kuti abwerese kena kake kazimpweteka nde akuti paulo amayesesa kupemphera ambuye vuto limeneli ndichoseleni vuto limeneli chosani akuti ndinapemphera komano mulungu anasiyabe vuto lija pa moyo wanga akuti ndakupasa chisomo chokwanira kuti pa vuto limeneli ukatani ukadusemo haleluya nthawi zina mulungu sazatichosa mu vuto limene ifeyo tili ayi chimene akufuna afuna kuti tikhalebe momwemo kuti tisakhale moyo ozikweza olo kapena tikhale momwemo chifukwa akatichosa mvuto limenelo mwina anthu ena akazatengeraponso opportunity yolimbana ndi moyo wathu nde akuti ndakupasa chisomo chokwanira kuti mukusowa ndalama momwemo uzikhalabe ndi moyo mukusowa chuma komweko uzipezeka kuti utani ukudyabe siku ndi siku moyo ndikumatani moyo ndikumapita akuti chisomo ndichokwanira kuti weyo ukakhale opanda ntchito chisomo ndichokwanira kuti weyo ukakhale opanda bizinesi imene ukufuna kusowako ndachitira dala zikuthandiza iweyo chifukwa ndikanakupasa ntchito imeneyi mwina athakati akanakumaliza kale chifukwa cha sanje koma ntchitoyi sindikupasa kaye chimene ndikufuna ndikufuna kuti uziteteze kaye uzindikire kaye mmene ungazitetezere mmene ungatetezere ntchito yako mmene ungatetezere bizinesi yako ukazitetezera ndikupasa chimene iweyo ukufuna haleluya usiku uno chimene ndifuna kuti uphunzire nchonena kuti nthawi zina mulungu azalolera dala kuti tiyende mavuto ena ake akufuna kuti aonese ukulu wake pa moyo wako azalolera dala kuti udwale kupita ku- upite kwa sing'anga opanda machiliso uyende mzipatala opanda machiliso ena azafunsa kodi munachimwa chani kuti muzidwala chonchi munalakwa chani kuti inuyo muzizunzika chonchi chilipo china chake munapanga inuyo mukutibisa akuti uzayankhe akuti zimenezi mulungu azilola chimene akufuna akufuna kuti anthu aone ukulu wa mulungu kuti madokotala onse alephera komano kungopita kwa mulungu kungopita ku tchalichi akuti munthu uja achirisidwa mulungu akuchirisabe akuti mulungu aku- akungofuna kuti pa vuto lakolo anthu azindikire kuti ambuye yesu aliko kumene ukundimva ndikufuna kuti ungotengapo vumbulutso limeneli kodi ndi vuto lanji limene ukumana nalo kodi ndi nkhani ya mtundu wanji imene ikuyenda m'moyo wako akuti tangopita mkachisi wa mulungu nanena kuti ambuye ndayenda kwambiri zipatala ndayenda izi ndi izi zinthu sizikusintha madokotala andiona ambirimbiri koma zinthu sizikusintha ambuye ndioneniko ndinuyo ndioneniko ndinuyo ndipo uzamuona mulungu akukuchitira chifukwa chani akufuna kuti aonese kwa anthu aonese kwa mtundu aonese kwa akhristu kuti iyeyo akuchirisabe akuti vuto lako lizasiyiridwa vuto lako lizakhala choncho

kuikidwa kuikidwa m'manda akuti kenaka ambuye yesu atafika anamva lipoti akuti m'bale wanu uja wokondedwa wanu uja anamwalira ndipo tasunga akhala ndithu m'manda masiku ambiri ayamba ndi kununkha akuti ndikuziwa zimenezo komano tiyeni ndioneseni kodi mwasunga pati akuti mpakana anayankhula mawu akuti lazarasi zuka ndipo lazarasi anazuka akuti amadikira kuti afike kaye ponunkha afike kaye ponena kuti komano apapa it is irreversible akuti zimenezo ndi zimene ambuye yesu amachita zilibe kanthu kuti vuto lako lafika povuta zilibe kanthu

kuti kodi iwe sunamchimwire mulungu akuti afuna kuti anthu aone kaye Ak- akupange iweyo relate ndi yobu akuti yobu inafika nthawi akuti zangati zimenezi sitinazionepo yayi sizinachitikepo yayi zakhala bwanji iweyo kuti uluze kena kalikonse ana ako onse kumwalira iweyo thupi lako liyambe kuola kodi iweyo wa- wachimwa chani tatiuza

pa vuto lina lililonse limene ukumana nalo ndikufuna kuti iwe ukaliyang'ane bwinobwino kuseri kwake kuti kodi ambuye chifukwa chani mwalola kuti zimenezi zichitike ndipo mulungu akayamba kukuwunikira kuti mwana wanga ndimafuna kuti aneba ako aziwe kuti kuli mulungu amatonthoza ndimafuna kuti aneba ako aziwe kuti kuli mulungu amachirisa

pemphera pamene ulipo pray pray kuti ambuye ndamva mawu anu ndasiya zoliralira ndiyamva mumadikira kuti bizinesi yanga iwolekaye kuti mphamvu yanu izaoneke mumadikira kuti ntchito yanga iwolekaye kuti mphamvu yanu ionekere poyera usiku uno baba onesani mphamvu yanu pa ntchito yanga onesani mphamvu yanu pa bizinesi yanga onesani mphamvu yanu pa sukulu yanga pemphera pemphera pemphera pemphera akuti usadandaule yayi sikuti mulungu sakuziwa kuti zako sizikuyenda sikuti mulungu sakuziwa kuti bizinesi yako yafa kuti ntchito yako yafa kuti banja lako lafa akuti mulungu zonsezo akuziwa komano amadikira kuti vuto lako lifike kaye povuta likafika povuta iyeyo akuthandize akuti amadikira kuti iweyo mphamvu zako zitheretu kuti iyeyo aonese kuti ineyo ndine mulungu wa abrahamu mulungu wa isaki mulungu wa yakobo ndilipo woti ndikuchitire ndilipo woti ndikukwanirisire pamene ulipo pemphera kuti baba ndazindikira zanga nzabwinobwino na monga lazarasi anaukitsidwa inenso zanga zizuka mafuna kuti zanga zinunkhe kaye ndikuziwa mphamvu yanu ndiyokwanira chisomo chanu ndichokwanira ambuye chitani ndi moyo wanga munamuza paulo kuti vutoli sikuti ndichosa yayi vuto lakoli ndilisiya choncho chimene ndikufuna ndikufuna kuti usamazigote yayi vuto lako ndilisiya choncho enough grace ulinayo yoti iweyo uduse pa vuto limenelo koma ineyo ndikufuna kuti athakatiwo asakumalize asathe moyo wako ukhale kaye opanda ntchito pakanthawi akaka tikonze kaye zinthu pemphera pemphera pemphera pa vuto lakolo mulungu akukonza china chake pa vuto lako mulungu akukonza china chake pemphera mulungu akuzindikirise kodi ndi chani baba chimene mukukonza ndi chani baba chimene mukukonza kodi mavuto amenewa mwaloleranji kuti mavuto amenewa apezane ndine mwaloleranji kuti mavuto amenewa akumane ndi moyo wanga osakumanako ndi awo bwanji bwanji mwasankha ineyo mulungu akuti ndimafuna iweyo kuti aneba ako azindikire kuti mulungu aliko zimadikira iweyo kuti family yakwanu yonse izindikire kuti ndiliko ndimachirisa ndimamasula

akuti timadikira iweyo timadikira iweyo mavutowo ndioti akudusise mavutowo ndioti akupitise chitsogolo mavutomo ndimafuna kuti uphunzirepo china chake sopano waphunzira ndikukweza sopano waphunzira ndikumasula akuti vuto lina lonse kwa iye odalira mulungu akuti lili ndi cholinga mulungu amadikira vutolo linunkhe kaye pa moyo wako kuti

vuto limene umayendamo mulungu akumasule akwanilise chimene amafuna pa moyo wako siugwa chifukwa cha vuto limene ukumana nalo mu zina la yesu khristu monga paulo mwa iwenso mulungu ayika chisomo chokwanira kuti vutolo ukayendemo bwinobwino mu vutomo ukadusemo bwinobwino mu zina la yesu khristu kusowa kwa ntchitoko sikupangisa iweyo kuti ufe kusowa kwa bizinesiko sikupangisa iweyo kuti ukachimwe yayi mulungu akupasa chisomo chokwanira kuti zimenezo udusemo bwinobwino mu zina la yesu khristu kusowa kwa mwana kumeneko sikupangisa kuti banja limenelo lithe yayi mulungu apangira dala zimenezo kuti mphamvu yake ikachitike pa moyo wako mphamvu yake ikaoneke pa moyo wako pa banja lako mu zina la yesu khristu landira chisomo chokwanira pa moyo wako chisomo choti ukaduse mavuto amene ukumana nawo mu zina la yesu khristu mulungu akuti vuto limenelo likukuyenerera ndithu likhala ndi iweyo chimene akufuna akufuna kuti ukule akufuna kuti uziwe kuti kuli mulungu uziwe kothawira landira mphamvu imeneyo mu zina la yesu khristu akuti zimenezo mulungu amapangira dala uyende zipatala zonse osalandira machiritso uyende zipatala zonse kwa sing'anga konse osalandira chithandizo akuti ndimafuna kuti mphamvu yanga ionekere pa moyo wako landira mphamvu ya mulungu lero mu zina la yesu khristu landira mphamvu ya mulungu lero mu zina

chozizwa landira chozizwa chifukwa cha iweyo banja la kwanu liyenda mu daliso chifukwa cha iweyo kupezeka muno family ya kwanu ikumbukiridwa mu zina la yesu khristu chifukwa cha iweyo ukupezeka muno tikuona mapromoshoni mu zinyumbamo mu zina la yesu khristu chifukwa cha iweyo ukupezeka muno nyumba imene ukalowa ukalandira kuwala mu zina la yesu khristu chifukwa cha iweyo ukupezeka muno makolo ako akulandira daliso akulandira contract akulandira ntchito akulandira mabizinesi akudalisika chifukwa cha iweyo ukupezeka muno iweyo munomo you are that contact point you are that contact point akuti inafika nthawi akuti ambuye kodi simungapulumutseko sodomu ndi gomora chifukwa cha loti akuti mulungu amamuyankha abrahamu akuti ngati mu sodomu ndi gomora mupezekeko mmodzi ochita bwino mupezekeko atatu kandi 5 akuti ndipulumutsa sodomu ndi gomora nawenso ndikufuna ndikuuze chimodzimodzi chifukwa cha iwe kupezeka muno banja la kwanu zawo zikupita chitsogolo chifukwa cha iweyo kupezeka muno makolo ako moyo wawo upita chitsogolo mabizinesi ntchito zawo zikupita chitsogolo akuti chifukwa cha iwe enawo ziwayendera landira landira mdaliso wako mu zina la yesu khristu

atate mu zina la yesu khristu tikuyamikani chifukwa cha mphamvu yanu tikuyamikani chifukwa cha mawu anu mawu anu ndi mdaliso mawu anu ndi mamasulidwe athu mawu anu ndi machiriso mawu anu ndi sogolo lathu baba tikuyamika chifukwa chotichirisa chotimasula chotisogolera chotiunikira kuzera mawu anu atate mdaliso mwatipasa pawo ukhazikike pa ana anu mu zina la yesu khristu kwina kulikonse kumene akupita baba apite ndi kukondedwa kwanu apite ndi kuwala kwanu mu zina la yesu khristu ndikuwapempherera kuti konse kumene akupita oyipa asayandikire mu zina la yesu khristu akatetezedwe pamene akayende akatetezedwe pamene akakhale akatetezedwe pamene akagone apite ndi angelo anu mu zina la yesu khristu kena kalikonse kamene woyipayo amazala pa ana anu ambuye ndikukazula mu zina la yesu khristu akakonderedwe akapite chitsogolo akakumbukiridwe mu dzina la yesu khristu tapemphera amen